a ko in tɛ bɛn u ma nka a tɛ se k'a fɔ o serge daniel de ko a tala ka yanga sanfɛ wagadugu eh, journaliste dɔ tun bɛ wagadugu n'o ye journaliste sɛbɛma dɔ ye a tɔgɔ ye tɔgɔ tun ye ko norbert zongo eh, norbert zongo eh, blaise compaoré ka fanga waati

kunnafoni dibagaw la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula fɛn caman de bɛ yen n'i y'a ye ko kunnafoni dibaga b'a da aw tulo kan walima k'a sɛbɛn walima k'a fɔ o y'a ye a ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ parce que fɛn mun de don a dalen tɛ kɛnɛda la a dogolen don wo la a dɔw baaraw bɛ san yirika ta dɔw baara bɛ kalo ta en tout cas Nɔrɔri zgɔ ka o pere pereirimmu da nɔrɔɛɛrɛ zgɔ tɔgɔ la o ta k'o di sɛrɛsi daniɛlɛli ma ko sɛrisi daniɛlɛli farafinna bɛɛ k'a ɲɔgɔn tɛ yen kunnafonidilaw la minnu bɛ se sɛgɛsɛgɛli ɲuman na ani pere wɛrɛ ta ka d a ma o sɛrisi daniɛlɛli kɔmi ale sigiyɔrɔ yɔrɔ bɛn bɛ mali ma bɔn nin y'a wagati jan ye perezd ira in bɔ ka keyitayita n'u bɛ a tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ ka fanga mɔgɔw fɛ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ la n'u b'a tɔgɔ fɔ u b'a fɔ a ma ko champion d'Afrique pour les arts, la culture et le patrimoine de l'Union africaine. Et champion pour les arts art ye fɛn ye fɛn mun bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kan dɔnkilida kan dɔn kan an ka yiri mɔgɔninw a fɛn o fɛn ni an b'o dilan an fɛ yen walima ni n'a bɛ an fɛ yen ni a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ani culture culture ye fɛn min bɛɛ bɛ taa o ko kunkanko la c'est-à-dire que ɲɛnajɛ an ka fɛn nafamaw baaracogo an ka kow kɛcogo an ka fini doncogo an ka sow jɔcogo fɛn caman bɛ culture kɔnɔ culture de bɛ jamana fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na walima ka adamaden fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na walima ka dugu fila ka kabila fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye culture ye ko n'i ka culture tala k'i to i bɛ ko dɔnbaga lafili ani patrimoine patrimoine ye an fa ciyɛn de ye c'est-à-dire que n'i y'a fɔ mali ka patrimoine fɛn o fɛn bɛ mali la n'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo i b'a fɔ sunjata ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo samori ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo eh, an ka duguw sigicogo an ka laadaw an ka sow jɔcogo an ka fɛn kɔrɔw an ka maakɔrɔw an ka ziiriw an ka fɛn bɛɛ a bɛ fɔ de ma patrimoine o de ye an fa tiɲɛ ɔn ko ibrahim boubacar keita farafinna bɛɛ k'ale ɲɔgɔn tɛ nin fɛn saba in bɛɛ ladonni na bon ibrahim boubacar keita de ye audience c'est à dire que ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya wagati min na a bɛ serge daniel reçoit kuluba serge daniel nana ka na a ka prix yira a la a ye prix min sɔrɔ wagadugu n'a bɛ fɔ o ma ko prix norbert zongo du meilleur journaliste d'investigation presse écrite et en ligne sur le continent africain eh, ko eh, serge daniel nana o yira président ibrahim boubacar keita la kun jumɛn de la n bɛ bɔ ka kuma o kan sabula n'a y'a sɔrɔ ko fɛn bɛnta de ko fɛn min de don a bɛ daga mɔgɔ si tun t'a kuma fɔ nka an bɛ jamana min na an bɛ kɛlɛ de la an bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ min ye an t'a tigi yelen dɔn an t'a tigi tɔgɔ dɔn an t'a jamu dɔn des fois an t'a bɔyɔrɔ dɔn n'i y'a mɛn k'i bɛ se mɔgɔ la kɛlɛ la o y'a i b'a dɔn fɛn siya min de don nin y'an san wolonwula de an bɛ kɛlɛ la an tɛ ka se don o don se de bɛ ka kɛ an na an b'o tile la An bɛ jamana na jamana min na mɔgɔw tɛ ka furakɛ ka ɲɛ an bɛ jamana na jamana min fɛn bɛɛ de ye kunko ye an kan wa n'i ye serge daniel ye kunnafonidila de ye c'est à dire que journaliste de don n'i ye kunnafonidi yɛrɛ ta k'a lajɛ mali la kabi ka ibk sigi nin y'a san wɔɔrɔ dafalen ye a ma deli ka interview accorder a bɛ fɔ fɛn min ma media privew c'est à dire kɛnyɛrɛye kunnafoni disow i b'a fɔ radio privew i b'a fɔ tele privew i b'a fɔ journaliste écrit privew olu tɛ da la an ka président bolo kuma tɛ d'u ma wa n'u kumana u bɛ bagabaga o hukumu de kɔnɔ ɛɛ an baarakɛɲɔgɔn n'o ye birama ture ye o tununa dɔw yɛrɛ ko k'a ka kalifa minɛn'a la birama toure tununna ibk t'a kuma fɔ a da baara tɛ ka kɛ k'a ye o kɛla anw fɛ mali la yan wa anw fɛ mali la journalistew bɛ u ye kuma sɛbɛn président n'a ka mɔgɔw u ye procès coller u la c'est à dire que u y'u wele tribunal la tribunal dun f'i ka avocat de sara n'i ye mali lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kunnafoliso a ka dɔgɔ wa a kɛ ka gɛlɛ kunnafoliso i ka se ka baara k'a la k'i balo ka somɔgɔ sama bɔ a la a ka gɛlɛ mali la sabula an ka jamana bɛ cogoya min na eh, ka kunnafoli kɛ k'i balo a la a ka gɛlɛ kosɛbɛ bon n'a fɔla k'e ka taa procès kɛ ni fanga yɛrɛ tigilamɔgɔ dɔ ye o avocat sara sɔngɔ o procès yɛrɛ sɔngɔ N'Ala ma fara i kan i b'i senbɔ journaliste ya la bon o procès w de kɛla an ka Mali kɔnɔ n y'a fɔ a ye kuma daminɛ n ko journaliste dɔ bɛ yen Burama Ture ale tununa ka bɔ yen wa Burama Ture tun bɛ baara kɛ journal min na n'o o directeur de publication ye Darame ye Darame yɛrɛ bolila ka na kɛ réfugié ye Paris yan sabula a siranna dan kana kari a ka ɲɛnamaya la o ko minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔ an ka président E ka bonya tɛ ka taa Mali journaliste privéw fan fɛ e bɛ taa de ka taa an ka faso yɛrɛ marayɔrɔ k'o bulonba k'o dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ɲɛsin Serge Daniel ma Serge Daniel mun ka ko man bon maliyɛnw ma Serge Daniel bɛ baara kɛ rajoso min na n'o ye RFI ye ni o ko man bon maliyɛnw ma o de y'a to n y'a ɲini ka na kuma o kan n'a y'a sɔrɔ IBK kun ye ŋaniya ɲumanya yira k'a fɔ k'a bɛ ka Burama Ture yɔrɔ ɲini n'a y'a sɔrɔ bagabagali kun tɛ kɛ journalistew la n'a y'a sɔrɔ eh, Darame kun ma boli ka n'i da Paris yan sabula a bɛ ka siran dan kana kari a ka ɲɛnamaya la sabula Darame fana kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaga de ye sani i ka taga baga jamana wɛrɛ mɔgɔ ma mɔgɔ minnu a ka kuma caman bɛ a tɛ taa an ka maliyɛnw ka jimi sira fɛ sani i ka taa baga o ma Darame yɛrɛ kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaga dɔ ye a journaliste ɲɔgɔnw cɛla a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ a filanw cɛla ɔ sani i ka Darame wele ka jɔlɔkɔ dɔ yɛrɛ meleke o kan na n'a bɛ f'o ma ko décoration i bɛ taa baga Serge Daniel ma mɔgɔ min t'an dɔ ye wa an dɔ bɛ sɔn ka kuma minnu fɔ Serge Daniel t'o kumaw fɔ a ka kuma o kuma a tɛ taa maliyɛnw jimi sira fɛ ale yɛrɛ kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ masakɛnin dɔ ye an ka président kuturu de bɛ taa a laminɛ ka taa an ka bulonba dayɛlɛ o ye k'i sigi ka bonya ta k'o da o kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka journaliste minnu bɛ u yɛrɛ bɛ k'u kun wariw bɔ u ka maɲumantɔko wariw bɔ ka kunnafoni ɲuman sɛnsɛnnen lase an ma président ka bonya t'olu kan wa président kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ taa bagabagali lase o ma fo tigi bɛ boli ka bɔ jamana kɔnɔ o de la n ko ni audience in kɛ accordé Serge Daniel ye a tɛ bɛn nɛni de don nɛni juguba de don k'a lase Mali kunnafoni mɔgɔ mɔgɔw ka baara ye kunnafoni lase Mali la nin ye nɛni de ye k'a lase u ma mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye kunnafoni lase mali la nin ye kunmasuli de ye ka lase u ma sabula fanga ka baarada de ye k'a sen tɛrɛkɛ k'a sen cɛ mali kunnafonidila kɛnyɛrɛyew kan depuis IBK sigila n'a bɔra ORTM na kuma galama ma di mɔgɔ si ma journaliste privé si ma u bɛ to ka ko nin dɔw arranger u ni ɲɔgɔn cɛ bon a bɛ taa a laminɛ ka taa Serge Daniel o min bilala ka na kunnafoli so wɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ ka na nin bonya sugu ta k'o sɛgɛrɛ ka sɔrɔ o jamana kelen kɔnɔ masiba de bɛ ka ta ka an baarakɛ ɲɔgɔnw an kunnafoli di ɲɔgɔnw k'olu sɛgɛrɛ ne ko o tɛ bɛn wa a tɛ bɛn ka da ko caman kan ɛɛ Maison de la Presse o ye maliyɛnw ka jɛkulu dɔ ye olu fana dɔw dala Serge Daniel kan i b'a fɔ kɔɲɔsɛnsɛnbagaw ka taa n'a ye président fɛ yen a bɛ i n'a fɔ olu bɛ mali la Birama Ture tununna ɛɛ journalistes bɛ ka siran u ka fɔtaw ɲɛ procès kana na bin u kun kan, ɛɛ Darame bolila ka n'i da Paris yan a bɛ i ko maison de la presse journalistes minnu ye Serge Daniel sɛnsɛn ka taa Kuluba ko nin ko ninnu tɛ ko jugu ye olu fɛ, ko nin ko ninnu bɛ bɛn a bɛ i ko u taal'a fɔ président ye de ko i filɛ ka waleya minnu kɛ tan walima preuve t'an bolo k'a fɔ ko président y'a kɛ nka preuve b'an bolo k'a fɔ ko birama ture tununna ko président tɛ k'a kɛ a a tɛ k'a k'i sago ye ko procès bɛ ka da journalistes kan mali la k'u bagabaga u ka baara hukumu kɔnɔ an ka maison de la presse mɔgɔw tun bɛ se k'i ban ka taa n t'a dɔn n'u welela n t'a dɔn a ko kɛla cogo min na nka u tun man ka ye nin kɛnɛ kan olu yɛrɛ de tun kan ka wele k'u fo ka bonya da u kan nka u ma wele bonya ma da u kan u ye Serge Daniel sɛnsɛn ten i b'a fɔ kɔɲɔ sɛnsɛnnaw ka taa perezidan fɛ yen perezidan ka taa Serge Daniel ta k'a yanga bɛɛ sanfɛ k'a sɔrɔ Serge Daniel ma fisa ni mɔgɔ si ye Serge Daniel ma fisa ni Mali journaliste tɔw ye a bɛ baara kɛ so min na olu de bɛ se d'a ma ka tɛmɛ mali journalistes kan nka Mali journalistes bɛ ka minɛ cogo min na fanga bolo o t'a to u ka yiriwa walasa se ka taa k'u ye don dɔ n'u bɛ se ka Serge Daniel ta ɲɔgɔn kɛ dɔnku baara mun de don baara ɲuman tɛ a bɛ fɛn dama dama de jira a b'a jira k'a fɔ ko perezidan ibrahim bubakar keyita mago tɛ mali la mago tɛ malidenw na wa a mago tɛ mali kunnafoliso kɛnyɛrɛye baarakɛlaw la sɛbɛmɔgɔ de don an y'o de fɔ tɔrɔnpeli de y'a to c'est-à-dire que ɲɔgɔn faamuyabaliya de y'a to ni ibrahim bubakar keyita kɛla mali perezidan ye wa o ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔnɔ don o don a bɛ sɛbɛmɔgɔya de kɛ a nafa bɛ se mɔgɔ wɛrɛw de ma nin y'a misaliya dɔ ye mɔgɔw bɛ mali la u b'u ka baara kɛ ka ɲɛ kunnafoli hukumu kɔnɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ u bɛ fɛnw kɛ ibrahim bubakar keyita n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ fo ka mɔgɔ dɔ waleɲuman dɔn ka mɔgɔ dɔ sankɔrɔta i b'a suganti olu la walima i kelen ka serge daniel serge daniel nana de k'a bɛna a ka fɛn perezante suwa i tun b'a resuwa kulu a tɔgɔ ye di ehm, sɛbɛninkɔrɔ suwa i tun bɛ mali zurunalisi dɔw wele a sen fɛ ka bonya da olu fana kan nka k'i sen tereke an baarakɛɲɔgɔnw kan ka sɔrɔ ka walimɔgɔ tɛmɛtɔ ka na bonya da o kan o b'a jira de k'a fɔ ko an tɛ dala i bolo wa maison de la presse mɔgɔw kɛlen ka serge daniel sɛnsɛn ka taa o fana o tɛ bɛn o b'a jira de k'a fɔ ko olu fana degun min bɛ ka da zurunalisiw kan fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na birama ture o si tununna procès bɛ ka kɛ dramé bolila ka n'i da paris yan sabula a bɛ ka siran dan kana kari a ka ɲɛnamaya la nin b'a jira de k'a fɔ ko maison de la presse zurunalisiw olu ka sira tɛ nin bɛɛ la nin b'o de jira walima u hakili m'a ye n'a y'a sɔrɔ u hakili m'a ye nin ye okaziyɔn de ye k'a jira u la n'a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ u tun bɛ se ka taa suwa u b'a fɔ k'u tɛ taa walima n'u taara u ka taa mali zurunalisi privew ka sitiyasɔn ɲɛfɔ perezidan ye o tun bɛ kɛ ko dakɛɲɛlen nka nin ko in cɛ man ɲi nin tɛ mɔgɔ si bonya nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ bɛn nin cɛ man ɲi dɔnku nin de tun ye n ka kɔrɔfɔ ye su in na serge daniel ka resuwali a ka odiyansi an ka perezidan fɛ kuluba ko sɛbɛma tɛ nɛnini de don k'a lase mali kunnafoni baarakɛbaga bɛɛ ma i kɛra arajo o i kɛra site internet o i kɛra fɛn o fɛn nin ye nɛnini de ye ka se an bɛɛ ma o de tun ye ka fɔ ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la